saga ɲɛnama kasange a kɔntoro la ka basa gengen kogo la ka sɛ ɲɛnama n'u ko kasange ka sɛfanw yɛrɛ a bɛ yɛlɛn etaji min sanfɛ sufɛ u bɛna sɛfan bila yen pour que n'a sen dar'o la sa aw dangaw bɛna se a nɔfɛ mɛ komi a yɛrɛ ka kuma don mɔgɔw bolo bɛ ala bolo yɔrɔ maa si tɛ se o la dɛ ala yɛrɛ kumana serifu usumani madani ayidara kan yanni a ka bange n b'o d'i ma kuranɛ kɔnɔ sourate le tonnerre verset sept ayidara bɛ ka fɛn fɔ fɔ a ko ale ka kumakan kelen dugukolo kɔ kan ni mɔgɔ sɔrɔla k'a sɔsɔ k'a jira k'a fɔ ko ale ye min fɔ ko tiɲɛ tɛ fo ka sa ale tɛ ala taala tɔgɔ fɔ bilen o fɔlen ni sisan cɛ plus de 40 ans mɔgɔ si ma se ka dalu jɔ a kan u taara kaburu dɔ la u taara u sigi ba madani kaburu kan o de la ko ala e min bɛ gundo dogolenw dɔn n'a y'a sɔrɔ tile kelen siɲɛko kelen pewu ne ye nin cɛ in sɔsɔ min dalen filɛ kaburu kɔnɔ ala ne den labila jugu ye mɛ n'o dun ma kɛ dun n den kɛ tilefɛ tile ba madani den ba madani eh, den an bɛ foli lase a ka réseaux sociaux mɔgɔw ma n'o ye ba madani den groupe mɔgɔw ye eh, ne tɔgɔ ye professeur amala sidibe ne ye écrivain ye eh, n ye livre saba sɛbɛn

ee ayidara komi n y'a fɔ n ye livuru fɔlɔ bɔ o bɛ ayidara de kan ee, yanni ka kuma ayidara kan n bɛ kuma dabɔrɔ ayidara masaw kan nka yanni fana ka kuma masaw kan kuma minnu fɔra yanni ayidara ka bange n bɛ kuma olu fana kan o la n bɛ mɔgɔ dama dama ta parce que komi livuru a ka bon ee, n'i ko k'i b'a bɛɛ ramase ta o ma nɔgɔn mɛ n bɛ a tɔmɔ tɔmɔ ee, a fɔlɔ o de ye bazumana kani o ye tamanika ye a bɛ bɔ basi la ale ko ko yanni serifu usumani madani ayidara yanni a bɛ bange a ko tamani baji a tun tɛ fa ba tun tɛ fa wa ko jɛgɛ fana tun tɛ sɔrɔ wa kungosogo fana donsow ka kungosogo o fana tun tɛ sogo sɔrɔ wasa la wa sɛnɛkɛfɛnw fana o kun tɛ ɲɛ komi n'a fɔ u ka laɲini ye min ye mɛ ko depuis serifu usumani ayidara bangena ko o don n'o bɛɛ change la o ye fɔlɔ filanan e, badaraman dabo n y'o minɛ ka b'o da badaraman dabo ale bangena sugula sugula ni barawuli cɛ o ye kilomɛtiri saba ye e, a y'a ka kalan kɛ barawuli Eh, a san kɔnɔntɔn wa a ye san kɔnɔntɔn fana kalan de kɛ eh, su tamani plutôt a y'a ka kalan kɛ tamani a nana tamani a san kɔnɔntɔn ka na san kɔnɔntɔn fana kɛ kalan na ba gawusu ba gawusu nimaga fɛ yen ale yɛrɛ bangena a 1936 eh, a balolen bɛ hali bi ale fana ko ne ma ko don dɔ k'u to kalan na ko dɔnnikɛba dɔ bɔra a bɔra ɲamina a tɔgɔ ye ko seku worofana donc a kun tun bɛ segu de kan a ye escale de kɛ tamani donc mɔgɔw nana ka na bonya komi dɔnnikɛba don a ko a y'i bolo sin sirifila ma a ko sika t'a la den dɔ bɛna bange nin du in kɔnɔ nin den nin non seulement diinɛ taabolo ko tɛ yen a bɛna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛna silamɛw ani kerecɛnw fara ɲɔgɔn kan a bɛna silamɛw ani bolibatolaw a bɛna u bɛɛ fana fara ɲɔgɔn kan o kɛra en 1944 ɔ san tan ni kelen sirifu usumani madani hayidara ka sɔrɔ ka bange ee o ye filanan sabanan n y'o minɛ ka bɔ tariki bɔla dɔ da n'o tɔgɔ ko mumuni sogoba min yɛrɛ ale bangena bila bila wakɔrɔ bɔn n bɛ min fana fɔ sa liburu ni sɛbɛn tɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka sirifu usumani madani hayidara ka kibaru dɔ di ne taara bɛɛ de nɔfɛ kelen kelen n yɛrɛ n ye séjour kɛ tamani pour que ka taa kuma ta sun kɔrɔ o mumuni sogoba ko ne ma a ko chekina hamala n'o ye buye fa ye en 1943 tubabuw nana ka na o minɛ k'u bɛ taa n'a ye faransi ɔ a minɛtɔ a ka kalanden dɔ bɛ yen o tɔgɔ ko aramatulayi mayiga o ye burukinabɛ ye a tun bɛ kalan na chekina hamala fɛ donc o y'i bon ka da a ka tɔgɔmabere kan pour que bolimafɛn min nana

latigɛ foyi tɛ adamaden sɔrɔ fo ale ala ka kɛ ka sɔrɔ a y'a sɛbɛn a ka latigɛ gafe kɔnɔ yanni a bɛ dugukolo da yanni a bɛ adamaden da a ko kira bɔra ale fɛ yen sura a y'a yira la k'a fɔ ko sirifu dɔ nata don ani ale a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ seyi n'ale de la ko n'ale nana juguya fɛn fɛn taara ka se sirifu ma ale kelen de bɛna o bɛ venger a tɛ don kaso la dabali jugu tɛ ɲɛ a la i mana juguya fɛn fɛn se a ma au contraire o b'ale sannayɛlɛ ɔ n'i ye ninnu jateminɛ eh, ninnu bɛɛ fɔra yanni sirifu usumani madani hayidara ka bange n filɛ ka min fɔ sisan 1943 e k'i bɔ yen ala yɛrɛ kumana sirifu usumani madani hayidara kan yanni a ka bange n b'o d'i ma kuranɛ kɔnɔ sourate le tonnerre verset 7 ala kira kisi ni nɛɛma bɛ min kan somayɛlɛmali selen a kamanaganna n'ale tɛ a bɛna ale bɔnnaw bɛna kɛ cogo jumɛn ale ka mantɔnw bɛna kɛ cogo jumɛn parce que kira yɛrɛ ɲɛna ala ye naafigi dɔw tɔgɔ fɔ a yɛrɛ ka jama cɛ la ni kira yɛrɛ y'olu tɔgɔ fɔ ozefa bɛni yamani ɲɛna k'a fɔ ko ala de y'a fɔ n ye o k'i bɔ a la hypocrites ka naafigiw ka sura o fana jigira kira kan a y'o ye donc nin ya bɛɛ kɛra ka sɔrɔ ale balolen de don ale min nana ni diinɛ ye ɔ ni ale tɛ yan dun a bɛna kɛ cogo di mantɔn ka ko bɛna kɛ cogo di o de la ala y'a hakili tigɛ hakilila tigɛ ni kuranɛ haya dɔ n'o ye sura le tonnerre ye a ko tu n'es qu'un avertisseur ko e ye bilasiralikɛla de ye à chaque génération un guide ko si ni maa si ni maa waati ni waati n bɛna mɔgɔ dɔ ta e bɔnna la i y'a bila yɔrɔ min na olu b'a ta ka yɛlɛ n'a ye donc n bɛ se k'a fɔ nin de ye fɔlɔ ɲɛbila kuma ye yanni serifu usumani madani yɛrɛ a ka bange mɛ taa jɔn de ye serifu usumani madani yɛrɛ a masaw ye a fa o ye ba madani ayidara ye ba madani ayidara bɔnna i b'a ta ka taa bila fo seyidina ali la Ba madani yɛrɛ an bɛ se ka jogo saba fɔ ale la a fɔlɔ baarakɛla tun don parce que a tun bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ mɔnni kɛ a bɛ jago kɛ a ka maloforo tun bɛ fansɔngɔ de a ni bama worofana ɲɔgɔn sɔrɔ fansɔngɔ yen a ye a denkɛ di a ma kalan na ee i b'a dɔn silamɛya tɛ se ka fugari se ka diinɛ lataa ɲɛ parce que ala ka kuranɛ haya don sourate la cité verset 4 a ko nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte k'ale ma adamaden da foyi kama cɛsiri kɔ donc ba madani tun ye cɛsiribaaba ye bon o cɛsiri fana a ye sɔrɔ kɛ fo k'a kɛ tamani yɛrɛ kɔntɛ la kun ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ la donc a ka jogo filanan o de ye fonisireya ye ba madani tun b'a di de mm. ale t'a dɔn ko maa yɛrɛ kan ka fɛn bila sini ye a y'a bɛɛ di mɔgɔw ma fisabilila n sera tamani cɛkɔrɔbaw dɔw ko n ma mm. u ko san dɔ kɛra tamaninkaw ka impôt ma se k'a sara yala fɔlɔfɔlɔ la n'i tun ma se ka impôt sara u tun bɛ cɛkɔrɔbaw bila de ka taa bila fɔrɔse kan na u b'a kɛ yɔrɔ furan ye o bɛ hɔrɔn malo kojugu ba madani de y'i jɔ ni dugu mɔgɔw bɛɛ ka impôt ye a bɛ balo di cogoya min na a bɛ wari di ten ee a yɛrɛ fatulen ala ka ala ka diɲɛ b'a ma mɔgɔ minnu kun nana juru ta a fɛ a juruw kun sɛbɛnnen bɛ kaye dɔ kɔnɔ mɛ a fatulen kaye e, a y'a dɔn k'a fɔ ko a ka waati sera a ye dingɛ de sen ka kaye in don a kɔnɔ mɛ kaye ma toli fewu bon an nana k'a kalama cogo min don dɔ cɛkɔrɔba dɔ fana sɔminen k'a fɔ ale ka somayɛlɛma sera a y'a denkɛ de bila ka na serifu usumani madani ayidara fɛ k'a fɔ ko ale tɛ fɛ ka sa ka ba madani ka juru to a la ka waa bi naani kɔnte ka d'a den ma k'a den ka taa o di serifu usumani madani ayidara ma ayidara ko ne tɛ se ka wari minɛ ne fa ma juru fɛn fɛn fɔ ne ye ne bolo tɛ se ka don a kɔrɔ donc nin ye a ka fonisireya ye a sabanan o de ye mɔgɔ don layidutigi don a ye basitan furu en 1943 serifu usumani madani ayidara bangena en 1955 san tan ni fila den fɔlɔ min sɔrɔla o tun ye muso ye o kɔfɛ san seegin a ma den sɔrɔ mɛ toujours a tora a ka layidu kan k'a fɔ ala n'i kɔni den ne ma n b'a di e ma a ka se k'e ka diinɛ dɛmɛ komi muso tɛ se ka diinɛ dɛmɛ komi n'a fɔ cɛ b'a dɛmɛ cogo min na waajuli sira kan suratu imrana y'a yɔrɔ dɔw ɲɛfɔ donc a ye gɛlɛya caman sɔrɔ den bangenen tubabuw y'a sɔrɔ c'est en 1962 a donlen u y'a jagoya ka don kalan na 1962 a taara directeur nɔfɛ n'o ye Malik Subeterɛ k'a ɲini a fɛ tiɲɛ na ale layidu dɔ de bɛ ale ni ala cɛ a ko n'ala ye den cɛma d'a ma a b'a kɛ ka diinɛ dɛmɛ ɔ min dira ma o de ye ɲɛ o dun na ka n'o jako de kɔlɔ ko n b'a ɲini i fɛ i ka den di an b'a don mandarasa la pour que n ye layidu min ta ala ye n bɛ se ka layidu sabati san fɔlɔ directeur ma sɔn n'o ye Malik Subeterɛ mais san filanan a sɔnna mais a ko ko bon n bɛ sɔn k'a d'i ma mais à condition que a kɔni a kana to yan parce que ne fana ka ɲɛmɔgɔw de bɛ yen n'olu nana ka na sɛgɛsɛgɛ k'a ye nin bɛ yan aa a bɛ kɛ gɛlɛya ne ma donc c'est ainsi que a taara n'a ye ka na bila Segu n b'a fɛ ka n sinsin mun kan a layidu ko kan en 1976 ala ye a ka kalifa minɛ Serifu Usman Madani Ayidara bɔra ee bamakɔ ka na a fɛ yen ka na dugawu kɛ a ye ɔ bon a bancinin k'a ma ko cɛkɔrɔba ka bana bɛ cogoya min na n ma da a la n'a sɔrɔ bana in b'a to ɔ serifu usman madani ayidara fana lajɛ ka to so yen cɛkɔrɔba ka hinɛ kama mais a ba madani bɔr'o kalama minkɛ a ko karamɔgɔ ma k'i bɛ ka mun ɲini yan karamɔgɔ ko ko mɔtɛriw de taara k'a to a ko ni n sara e ɲɛna n m'a yafa i ye ko ne y'i di ala ma wa ne bɛ o layiru de kan o ti yɛlɛma o de la ala ko kurana kɔnɔ sourate les coalisés verset 23 ko cɛ bɛ muminuw la u ye layiru min ta u bɛ sa a kan dɔw sara u ta kan wa dɔw fana bɛ saya kɔnɔ u ta kan ba madani b'o mɔgɔw la n'o bɔra yen an bɛna ba sitan la an bɛ se ka jogo ɲuman saba fana fɔ ba sitan na a fɔlɔ ba sitan ye furulabato muso ye a ye furulabato ibn majah y'o de fɔ a ko après la crainte référentielle le seul bien qu'un homme puisse avoir ça c'est une femme vertueuse o preuve ye jumɛn de ye u ye serifu usman madani ayidara ka suspension laban n'o kɛra le 23 janvier 1990 u k'a ma ko a kana waajuli kɛ mali yɔrɔ si wa hali ni mɔgɔ nana a ka du kɔnɔ ka na seliji farida ɲininkali k'a la a kana kuma o senfɛ de a bɔra bamakɔ ka taa tamani ka taa a ɲɛfɔ a ba ye ba k'a ma ko nin ka nɔgɔ kojugu u taara kaburudo la u taara u sigi Ba Madani kaburu kan o de la a ko ala e min bɛ gundo dogolenw dɔn n'a y'a sɔrɔ tile kelen siɲɛko kelen pewu ne ye nin cɛ in sɔsɔ min dalen filɛ kaburu kɔnɔ ala ne den labila juguw ye mɛ n'o dun ma kɛ dun n den kɛ tilefɛ tile ɔ ni dugaw minɛna a ma minɛ hakili bɛɛ ɲɛ b'o ko la a filanan bama eh, Basitan hinɛna walidenw na ka tɛmɛ yɛrɛ den kan a ye hɛrɛ fɛn fɛn sɔrɔ a y'a fɔlɔsi mɔgɔ dɔwɛrɛ de den o de la karamɔgɔ delila k'a ɲɛfɔ a ko ni hami fɛn fɛn y'ale minɛ ba ka dugaw ye kelen pewu de ko na fo n'a y'a sɔrɔ ale m'a kɛ walidenw ye ka tɛmɛ yɛrɛ denw kan Ba Madani den ɔ karamɔgɔ bilama karamɔgɔ ka dugaw minɛnen don wa nɔfɛmɔgɔw fana olu bɛɛ ka dugaw minɛnen don ni muso kelen sababu la a sabanan Basitan ye muso ye muso bɛ malo Basitan yanni ala ka wele ka s'a ma 24 heures n'o ye mardi le 30 ye Serifu Usumani Madani taara baro k'a fɛ a ko ma k'a ka d'ale ye a ka na Serifu Usumani Madani Ayidara nɔfɛ terrasse kan ka baro kɛ a fɛ a ko mɛ k'ale bɛ ka maloya ko cɛw bɛ yen 96 ans san bi kɔnɔntɔn ani san wɔɔrɔ ni ma hakili jigin jɔni na o ye nabila isa ba ye Mariyama kuranɛ de b'a fɔ n tɛmɛ dɔrɔn n b'o yɔrɔ d'i ma surati Mariyama verset 18 a ko je me réfugie auprès de Dieu contre contre toi o contre toi ye jɔni ye cɛ min bɛ ka n'a ma o tun ye mɛlɛkɛ de ye ko si tu crois à Dieu ne m'approche point ko n bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ e cɛ min bɛ ka na n ma ko n'i bɛ siran ala ɲɛ i kana gɛrɛ n na a tun t'a dɔn ko ala ye mɛlɛkɛ de ci a ma ka n'a fɔ a ye k'a bɛna nabila isa bange ɔ mɛ o y'a sɔrɔ mariama ma den wolo ye o y'a sɔrɔ mariama ye jeune ye mɛ Basitan san bi kɔnɔntɔn ani san wɔɔrɔ k'ale bɛ maloya ka taa baro kɛ a den kɛrɛ fɛ ko paseke ko cɛw bɛ o de la kuranɛ datugura n'o tɛ ee Basitan tɔgɔ tun bɛ sɛbɛn a kɔnɔ donc n bɛ dan nin jogo saba ma n'o tɛ jogo tan ni kɔ bɛɛ de énuméré bɛ livre in kɔnɔ ninnu kan an bɛ na Serifu Usumani Madani Ayidara la Ayidara bangera le 12 mai 1955 a bangena tamani komi n y'a fɔ a ye kalan kɛ eh, fɔlɔ daminɛna u yɛrɛ fɛ n'o ye bakari Famanta bulonkɔnɔna kalan après a nana taa kalan kɛ sada fɛ yen a ye gɛlɛya caman sɔrɔ kalanyɔrɔ la après a nana bɔ yen eh, ka na sɔrɔ ka kalan kɛ fasɔngɔ bamama worofana fɛ yen o ye san naani ye en 1976 donc fa ka fatuli sa o de la kalan jɔra yen donc sisan ka na commencer ka waajuli daminɛ Ayidara ka kuma n'i y'a jateminɛ a bɛ boli fɛn damadama de kan mais waati yɛrɛ n'a cogoya fɛ n bɛna naani f'i ye a ye gɛlɛya caman sɔrɔ depuis 1984 mopti u nana gɛlɛya sigi a ma parce que waajuli tun bɛ kɛ kɛnɛ min kan euh, waajulikɛla saba de tun bɛ ale tun y'a sabanan ye dɔw tun b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a t'u de yɔrɔ la ni dɔ ye dɔ kɛ dɔ ye dɔ kɛ dɔ fana bɛna dɔ de kɛ ainsi de suite ɔ mais a jateminɛ nana ye k'a fɔ ni tɔw ka waajuli bɛ jama ti bɔ mais ni Chérif Ousmane Madani ka waajuli bɛ mm. jama bɛ fa tɔw nana ni farinya ye u ko bon k'a yɛrɛ bɛ ka waajuli kɛ autorisation t'a bolo mm. donc k'a ka na autorisation ɲini fɔlɔ o gɛlɛyaw na dabali minnu kɛra o la saga ɲɛnama kasange a contre la ka basa gengen koko la ka shɛ ɲɛnama n'u ko kasange ka shɛfanw yɛrɛ a bɛ yɛlɛ etaji min sanfɛ ɔ sufɛ u bɛna shɛfan bila yen pour que n'a sen dar'o la sa ɔ dangaw bɛna se a nɔfɛ ɔ mais komi a yɛrɛ ka kuma don mɔgɔ min bolo bɛ ala bolo yɔrɔ maa si tɛ s'o la dɛ donc a wulila k'a bɛna o récépissé ɲini na ala ko ko o kɔni nin y'i selen so saw donc muso groupe mɔgɔ mugan ni seegin o de ka fara ɲɔgɔn kan ni ka sɔrɔ k'a fɔ ko a ka t'olu fɛ yan bamakɔ olu bɛn'a dɛmɛ u se ye min ye u bɛn'o k'a ye pour que a ka diinɛ lase diinɛ lase la gɛlɛya i komi n y'a fɔ a ye gɛlɛya camanba de sɔrɔ a fɔlɔ suspension n ye n da don suspension dɔ la démocratie nalen u nana ye k'a fɔ ko suspension in yɛrɛ o tɛna se ka kɛ bilen parce que o y'a sɔrɔ euh, dictature de tun bɛ yen donc i bɛ se ka ko dɔ kɛ a bɛ tɛmɛ mais démocratie la a tɛ ɲɛ donc u nana mun de kɛ sisan u ko bon cɛ in an k'a dabali o dabali min de k'a empoisonner o kɛra en 1991 u y'a weele ka na erreur dɔ kɛnɛ kan ko silamɛw ka kɛnɛ don ka sɔrɔ u ye nin juguya fɛɛrɛ in ta a ye min kɛ Gabriel Ture a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ a kɔrɔkɛ n'o ye Yakuba Ayidara ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tun y'a f'o ye k'a fɔ k'o kɔni k'a tɛ bɔ bana na parce que poison degré min donna a kɔnɔ k'a tɛ se ka bɔ a la ɔ o poison kelen o de ye Asani faga. o poison kelen de Ali Zayinu Abidina fana faga mais o poison min donna ayidara kɔnɔ ɛ ayidara ko poison bɛna e kɛnɛya a u nan'a ye sa a ma sa voilà an ka mun kɛ u sera faama u ko bon a ye fɛɛrɛ dɔ kɛ a ka cɛ in yɛrɛ gɛn ka bɔ faso yɛrɛ de kɔnɔ sa pour que anw ka se ka lafiya o ko bon n'a bɛ ten aw ka ca n'a ye a kelen pewu de don wa se foyi t'a ye a taa wele a ka débat kɛ wa n'a ye de kɛ sisan ɔ a tɛna mali a bɛ tɛna'aw ye aaa ko ko nin hakilila ka ɲi dɛ mais olu tɛ min kalama ko ni fali min bɛ t'a tulo ye donc o de kɛra le six janvier vingt-six novembre mille neuf cent quatre-vingt-seize n'u b'a fɔ ko télé mali radio débat tun bɛ jumɛn de kan a fɔlɔ ko silamɛya donkan k'o ye baya ye ko seli tɛ silamɛya ye ko isa tɛ na bilen n'o ye zezi ye wa ko seli bɛ se ka kɛ kan wɛrɛ la a don mɔgɔ wɔɔrɔ contre lui seul wa u fɛn o fɛn bɛ yen doctorat de b'u bolo bɛɛ taar'u ka doctorat ɲini fo arabu jamana na olu ko ko karamɔgɔ ma kalan ɔ mais doctorat b'olu bolo olu de nana jɛ a la sisan kelen o sɔmina n ye nin minɛ ka bɔ ale la ale siri bɛ kelen o sɔmina de po ye komi ayidara yɛrɛ ta ta dɔn abutasi fɛ o sɔmina ko ayidara sira dɔn o bɔra aa ko serifu aw de ta ye ko ɲɛ ko silamɛya ko na bɛɛ bɛ aw de bolo ko ne bɛ taa ka na hali an bɛ yɔrɔ min na bi o ma na fɔlɔ sisan tɔw ma to yen sa wa o nana ko silamɛya donkan o ye baya ye a fɔlɔ u yɛrɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ dɔgɔkun ko a tɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ko baya tɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ k'o ye kabako ko ye dɛ donc e n'o a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko mais ko silamɛya donkan tɛ parce que olu ka laɲini min ko silamɛya donkan ye layilaha ilala ye ah. ka sɔrɔ n'i ye layilaha ilala yɛrɛ faamuya dɛ mhm. i kan ka baya yɛrɛ de ta o de la n ye livre laban bɔ sisan mhm. n'o ye la preuve irréfutable du serment d'allégeance layila laha yɛrɛ min ye a démonstration b'a kɔnɔ i man'a fɔ ko layilaha ilala yɛrɛ en tant que o dangana i la i kan ka baya yɛrɛ de ta silamɛya donkan baya mhm.

k'u t'a ta e ye u b'a ta ne ala de ye wa ne ala bolo de b'u bolo sanfɛ ala k'a bolo k'a bolo sanfɛ yala kɔni ayidara tɔgɔ kɔni tɛ nin na wa ko ala tɛ ta kira yɛrɛ bon o k'i bɔ a la tugun kuranɛ kelen kɔnɔ surati mariama verset 87 ala ko cogo di ko ils ne disposent d'aucune intercession sauf ceux qui auront pris un engagement auprès du seigneur ko soronadon tɛ maa si ye fo n'a kɛra maa minnu ye baya layidu ta ne ala ye yala kɔni tɛ tɛmɛ kan ayidara tɔgɔ tɛ nin na nin bɛ kuranɛ kɔnɔ ɔ a filanan o de ye ko isa tɛ na bilen a y'o fana de f'u ye kuranɛ kɔnɔ c'est-à-dire a mana min fɔ a b'a kuranɛ haya bɔ ka tila ka kuranɛ d'u ma hadisa min y'a tafsiri kɛ a b'a ta k'a d'u ma fisa bi la isa tɛ na bilen o fana bɛ kuranɛ kɔnɔ sourate Le Rang verset 6 ala ko cogo di jesus yɛrɛ de kuma ko je suis

ale nabila isa ala ka jama ale ye kira ye wa kira min don musa nana ni tawurata min ye ale nana o tɔ sinsin wa o dɔrɔn tɛ dɛ ko mahamadu natɔ don n'a mɛn k'o ɲɛfɔ aw ye ale ka nali fɔ aw ye ko ne kɔfɛ o bɛ na ne kɔfɛ o bɛ na

Kuranɛ tafsiri ŋana 4 de bɛ yen unhun diɲɛ bɛɛ b'i ka sariya ta o de la n y'a f'u ma ko la jurisprudence o fɔlɔ ye Abu Hanifa ye Imam Maliki ye Chafi'i ani Ahmed Hanbal Abu Hanifa de y'a fɔ a ka gafe dɔ la gafe min tɔgɔ ye ko Fiqhu el-Absat a ko cogodi a ko nous parlons Euh, nous, Dieu parle d'une parole différente de la nôtre. Nous, nous parlons à partir des lettres, des points de prononciation et des signes. Ko ala bɛ kuma min fɔ ani anw bɛ min fɔ k'o tɛ kelen ye ko parce que anw bɛ kuma ni kan de ye an bɛ kuma ni siginiden de ye wa an bɛ kuma ni i n'a fɔ nɛn ni nun ni da ni ɲinw parce que o de ye organe ye n'i bɛ kuma dɔrɔn nun b'a la da b'a la ɲin b'a la kanfile b'a la olu bɛɛ b'a la point de prononciation tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ko ko n ko i bɛ t'a sɔrɔ i da bɛ mɔsɔn nɛn min na o de ye point de prononciation nin bɛ o de ka gafe la ɔ yala kɔni ni sidi Chérif Ousmane Madani Haïdara ka kumakan ye ayi silamɛya don ka o fɔra baya fana o fana fara eh, isa tɛ na bilen o fana fara wa seli bɛ se ka kɛ kan wɛrɛ la o fana fara ɔ ko ye caman fɔ ko i n'i donna alijinɛ na i bɛ tila ka na i bɛ pisafu la n'i donna janɛmɛ na i bɛ waatinin kɛ i bɛ tila ka bɔ janɛmɛ na kuranɛ haya fɛn fɛn kumana alijinɛ ni janɛmɛ kan a m'a fɔ yɔrɔ si k'a fɔ k'i bɛ don janɛmɛ na i bɛ sejour dɔ kɛ après i bɛ sɔrɔ ka taa don alijinɛ na o tɛ o tɛ donc Chérif Ousmane Madani Haïdara a sera ka ninnu battre ni hadisa ni kuranɛ fɛn min ye a y'a bɛɛ d'u ma mais i k'a dɔn u ma sɔn wa u tɛ sɔn u ma sɔn wa u tɛ sɔn parce que gɛlɛya ye jumɛn de ye ko kuma in bɔra Chérif Ousmane Madani Haïdara de da a bɔra olu da olu kɔni tɛ sɔn parce que a bɔra da hali n'a sɔrɔ a bɛ kuranɛ la u tɛ sɔn wa nin ɲɔgɔnna fana kɛra kira la koyi nin tɛ kabako ye parce que ala de y'a fɔ kuranɛ la surat les fourmis verset 14 ko ils nièrent injustement et égoïstement alors que en eux ils y croyaient ko u y'u opposer e la ka sɔrɔ u bɛ nkalon kan wa u ka yaadalenya fana de y'a kɛ u y'u opposer e la ko k'a sɔrɔ u yɛrɛ danganen don k'a fɔ ko sika foyi t'a la a ye min fɔ wilibali don mais u ka laɲini ye jumɛn de ye surat le repentir fana tila k'o fɔ verset 32

donc n bɛ se k'a fɔ eh, grosso modo seri usumani madani ayidara a bɔra minnu na ani a kɛlɛkun kɛra min ye ani a ye sɛgɛn minnu sɔrɔ ɔ, o de filɛ nin ye. ala ko mun na eh, ne yɛrɛ ye eh, sɛbɛnni kɛ uniquement seri usumani madani ayidara kan bon o de ye ala kira ka ala kira kisi n'a b'a ma a ko bukari kɔnɔna na a ko a ye dɔnni bɛɛ ɲini k'an ka dɔnni bɛɛ ɲini komi an k'a dɔn siratu kan ala bɛna an sɛgɛsɛgɛ an ka dɔnni an y'a kɛ jumɛn de ɔ o de la ne fana kanu sa n ka dɔnni n bɛn'a bila sirifu ka côté la sirifu ye maa min ye mɔgɔw k'o dɔn parce que en fait seri usumani madani ayidara ni mɔgɔ y'a dɔn o bɛ lafiya n'o y'a dɔn a bɛ ka min fɔ o bɛ lafiya parce que faransi dɔnnikɛbaaba dɔ bɛ yen ko françois de malherbe a ko vouloir ce que dieu veut est la seule chose qui mène l'homme au repos ko fɛn min ka di ala ye n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ lafiya or ayidara bɛ ka fɛn fɛn fɔ a ko ale ka kumakan kelen dugukolo kɔ kan ni mɔgɔ sɔrɔla k'a sɔsɔ k'a jira k'a fɔ ko ale ye min fɔ ko tiɲɛ tɛ fo ka sa ale tɛ ala taala tɔgɔ fɔ bilen o fɔli ni sisan cɛ plus de 40 ans mɔgɔ si ma se ka dalu jɔ a kan o kɔrɔ a bɛ ka min fɔ ale de ko tɛ ɔ a bɛ ka fɛn fɛn fana fɔ ni anw y'o sabati n bɛ se k'a fɔ i ye an bɛ lafiya o de la n ye nin minɛ ka bɔ zumana kane da ale ko ale taara kɔnfiransi la faransi faransi chercheur ba dɔ bɛ yen ko andré bourgeot ko kɔnfiransi kɛnɛ kan ko ko ko ni ayidara bilala balansi kelen kɔnɔ ka diɲɛ bɛɛ bila balansi kelen kɔnɔ ko ayidara bɛ tendance yɛlɛma ko parce que a bɛ ka fɛn min fɔ a tɛ se ka changer wa a bɛ k'a fɔ ni danganiya min ye hali ni diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛlɛ o tɛ se donc ne y'a kanu ka sɛbɛnni kɛ o kan diɲɛ k'o dɔn mɔgɔ min don a bɛ ka baara min kɛ a ka laɲini min ye o k'i bɔ a la fana ala y'a ɲini a ka jɔn ɲumanw bɛɛ fɛ u ka kira somɔgɔw kanu surat la consultation verset 23 Que telle est la bonne nouvelle que Dieu annonce à certains, aux croyants sincères. Uh-huh. Dis, je ne vous demande aucun salaire si uh-huh. c'est de l'amour eu égard à nos liens de parenté. Ko kira k'a ɲɛ f'u ye nin ye kibaruya duman de ye ale b'a lase silamɛw ma ko a k'a ɲɛ f'u ye a ka kira nin a tɛ sara ɲini adamadenw fɛ mɛ ale bɔnna o ko k'o kanu kiraw bɔnna kanuni a hɛrɛ bɛ an fɔlɔ de kan parce que u kanu tɛ dɔ ye o bɛ ka min kɛ i yɛrɛ k'o sira kama sajira sɛgɛnna dɛ a sɛgɛla a sɛgɛla a ka tournée dɔ senfɛ a ka suspension na a nalen tamani a bɛnkɛ dɔ n y'o mɛn ka bɔ o da n'o ye mulaye famanta o k'a nana fɔ ale yɛrɛ ye k'a ka kasɛti dɔ d'a ma k'a b'o rempli ka bila ko parce que maa t'a dɔn ale bɛ taa don min na o kɔrɔ ye ale perelen bɛ saya de kama tout moment jango diinɛ ye mɔgɔw ka faamuya k'o ka kasɛti d'a ma a b'a rempli ka bila n'a kɛra sayafɛn mɔgɔw na profite o wajulu la A ka denmisɛnya sɛgɛn kalanyɔrɔ la o fana kɛra sɛgɛn dɛ ka na se in fila fa ye ba de tun bɛ tan tan d'a ma ntɛnɛn o ntɛnɛn u bɛ taa d'a ma segu muso bɛ taa n'a ye o fana tun bɛ dɔrɔmɛ duuru far'a kan ka kɛ tan duuru faran mali mɛ ni wari tun ma na don ni muso in ka voyage ma kɛ don min na maɲumatɔ ko de tun don segu a bɛ na bada la mangoro minnu n'u y'o feere ka taa faliw ni misiw bɛ taa balo min na a bɛna o dɔ de ta a bɛ balo la parce que ale ma garibuya kɛ maa si yɔrɔ a y'o tama i kɛ bɔ bɛɛ la a ko depuis ala k'ale da a ma deli ka taki ja maa si ka dɔrɔmɛ kelen ja ala donc a bɛ taa kalan la samara t'a sen na mɛ fa bɛ ka so jɔ ka di mɔgɔw ma a bɛ ka misi san ka a bɛ ka misi san ka di mɔgɔw ma a bɛ ka dugu mɔgɔw ka ɛnpɔ sara nin kun ye jumɛn de ye n'i y'a kɛ walidenw ye ala b'a janto i ta la ɔ cɛkɔrɔba ka dugawu minɛna bi bi na diɲɛ bɛɛ bɛ ka bɔ serifu usumani ayidara de nun ma an bɛ yɔrɔ min na bi afim na six milliards cinq cent millions o juru don bɛ fantanw na o ka se ka kɛ u yɛrɛ sini misiri belebeleba in sous région na misiri min ɲɔgɔn tɛ o pierre bɛ da sini maloforo bɛ yen boulangeries bɛ yen baarakɛyɔrɔw dayɛlɛlen bɛ kalansow dan t'o la fan bɛɛ fɛ an bɛ dugawu de kɛ ayidara ye hali bi ala k'a ɲɛ mɛn a la ala ka si ni kɛnɛya d'a ma wa ayidara ala ye ayidara wasa a y'a wasa den minnu yɛrɛ bɔr'a la yɛrɛ ɲɛ b'o la bi don o don dɔ de bɛ mufuma na dilasima dɔ la olu bɛ ka ba ayidara y'a daminɛ kelen kelen fila fila tan tan mɔgɔ ma ka ba de mɔgɔ ma olu bɛ ka di di par cent par mille ye

point d'écoute ni d'obéissance abu dawudu ko ko ko silamɛ kan ka lamɛli kɛ a kan ka batoli kɛ fɛn na fɛn min n'a fɔra a ye n'a ka d'a ye walima hali n'a man d'a ye ko tant que min bɛ ka kuma a fɛ a m'a fɔ ko ka ala kota kɛ n bɛ fɛ ka mun de fɔ mɔgɔw ka ayidara lamɛn n ka mɛn minnu t'a fɛ minnu bɛ k'a juger u k'a lamɛn n'u y'a lamɛn u bɛ lafiya hali bi ala k'a ɲɛ mɛn a la aw yɛrɛ ala ka n'aw dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye kira kanu kosɔn sirifuw barika kosɔn kamatigi bɛɛ kosɔn sali ala rasulu